Sos agentes de s'istatzione forestale de Nùgoro e de su nùcleu investigativu ant denuntziadu a sa procura de sa Repùblica de su tribunale de Nùgoro duas pessones, una de Orune e s'àtera de Ovodda, ca ch'ant tiradu su subèrgiu dae sos fundos de su padente de Sant'Efisi, in su cumonale de Orune, e fin prontos a che lu tramudare aterube. Sos agentes de su Corpus Forestale los an cassaos in crìmines arbeschende a su dechessete de tribulas e los an denuntziaos. Pro s'occasione, sos agentes an maniau unu servitziu de vigilantzia bintibattor oras supra bintibattor. In sas dies imbenientes sos agentes an fattu controllos peri in sos terrinos a làcana e in localidades acontin'an accattau unu bellu tantu de subèrgiu, bocau abusivamente, apirau e prontu pro che lu picare aterube. Totu su subèrgiu secuestrau l'ant postu a disponimentu de s'autoridade giuditziària isetande de lu torrare a su Comune de Orune chi est su mere legìtimu. Sos agentes como sunu faghende sas indàgines pro iscopèrrere chie est istau e in una nota su Corpus Forestale sutalìniat chi su bonu de sos subèrgios sunu fertos e rughinaos e calicunu a manera pesante puru. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Aristanis an fatu unas cantas operatziones in sas localidades de mare prus connotas pro cuntrastare s'imigratzione clandestina e su tràficu de droga e fintzas s'emissione de faturas e iscontrinos fiscales. In s'àmbitu de sos controllos pro prevènnere violatziones a su còdiche istradale an firmau un'òmine residente in Simaghis ca fit guidande unu mezu chentza assicuratzione e revisione e in prus cando l'an firmau no aiat mancu sa patente in fatu. Sos finantzieris a pustis an acertau chi che li aian ritirada duos annos fachet e ca non s'est presentau a su rinnovu. Sos militares de sa cumpannia de Aristanis an fatu unos cantos servìtzios contra a su jocu de azardu, compudande dòichi salas de jocu e ponende contravintziones a sos meres, ca est resurtau chi fin iscumitinde fintzas minorennes. In sa chistione de sos ritardos in su pacamentu de sos istipèndios a sos chi traballan pro contu de sa sotziedade de progetu, sa diretzione de s'ATS Asl de Nùgoro at iscritu unu documentu ue rispondet a sas crìticas de sos sindacaos CGIL, Cisl e UIL e crarit una paja 'e cosas. In sa nota si leghet chi si cumprendet su pistichinzu de sos sindacaos, ma sa Asl de Nùgoro est semper istada puntuale e curreta chin sa sotziedade de progetu, e custa borta puru at jai pacau una prima parte de su tantu patuiu su ses de tribulas, sa secunda su seichi semper de tribulas e duncas si sos traballadores galu no an apiu su dinare sa neche no est de s'ATS Asl de Nugoro. Sa Asl in fines a sa AEP Multiservizi chi nat de èssere in pelea pro neghe de sos ritardos de sa ASL e de èssere custrinta a rinuntziare a unos cantos servìtzios, rispondet chi unu ritardu de una paja 'e dies pro problemas tècnicos non podet cajonare nè sa partimenta de sos servìtzios e nemmancu acusare sa ASL de Nùgoro de èssere unu malu pagadore. Sighit s'atividade de sas duas iscolas de istiu cumintzada seris in su Cussòrtziu universitàriu de Nùgoro, duos mamentos formativos a sos cales sunt partetzipande istudentes bènnios dae bìndighi natziones. S'iscola de istiu supra su benidore de sos diritos umanos in Europa, arribada a sas tres editziones, direta dae sa professoressa Gabriella Ferranti e promovia paris a su Dipartimentu de Giurisprudèntzia de s'Universidade de Tàtari, tratat de una chistione cantu mai atuale, s'acoglièntzia de sos migrantes. Una chistione chi s'iscola de istiu, ideada dae su cussòrtziu universitàriu diretu dae Fabrizio Mureddu, at picau in cussideru prima chi esseret diventada de importu mannu a dies de oje pro totu s'Europa. S'àtera iscola de istiu promovia paris a sos dipartimentos de Agrària e de Architetura de s'Universidade de Tàtari, direta dae professor Paolo Roggero, tratat de sos mudamentos climàticos, de comente pertocan sas produtziones agrìculas e zootècnicas. Fintzas a su bintotto de trìbulas, duncas, Nùgoro est internatzionale, afrontande chistiones de importu mannu che a sos diritos umanos, s'immigratzione, sos mudamentos climàticos chi totu sos guvernos oje an in agenda ca pertocan su benidore de su pianeta nostru. Mirare a s'eclissi de luna prus longa de custu sèculu dae unu locu ispantosu e ammajadore che a su nurache Tanca Manna de Nùgoro, gràssias a s'assòtziu astronòmicu nugoresu, in collaboratzione chin s'assòtziu Tanca Manna, su patrocìniu de su Comune de Nùgoro e de sa Biblioteca Satta. Su programma de sa manifestatzione La notte della luna e del pianeta rosso, chi s'at a fàghere su bintisete de trìbulas dae sas oto de sero, l'ant presentadu custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta Sebastian Cocco, assessore comunale a sa cultura e Tommaso Settanni, presidente de s'assòtziu astronòmicu nugoresu. S'assessore Coco at mentovadu su traballu chi in custos annos at fatu s'assòtziu, permitinde a medas tzitadinos de connòschere s'astronomia e s'iscèntzia. In prus, at picadu parte peri a s'iscritura de su documentu pro sa candidadura de Nùgoro a Capitale de sa Cultura duas miza e binti. In sas pìnnicas de sa note de su bintisete est intradu su presidente Settanni, S'eclisse si podet bìere e fotografare pro mèdiu de oto telescòpios postos a disponimentu de s'assòtziu, e in prus de sa Luna s'ant poder bìere bator pianetas puru, Marte, Giove, Saturno e Vènere.